Burayi ko min kɛra yan a ma bɛn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la wa o yɛrɛ si ma kɛ problème ye nin kuma bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw tilala ka na mankan wɛrɛ de wuli tuguni sɔrɔ mankan in yɛrɛ kɔnɔna na foyi ma ne tɔɔrɔ dɛ kare kɔnɔ mɔgɔw de nana jɔ k'an ka kumaw bɛɛ lamɛn hali so minnu tugulen don nin so in na Bɛɛ kɛlen don k'i tulo mada école so da yɛrɛ la hali sisan sisan ne tun natɔla école so da la nin kuma in bɛ yen nɔ, han, e n'a fɔra balimaya yɛrɛ dɔw bɛ ka balimaya ɲini u tɛ k'a sɔrɔ sanu tɛ k'a sɔrɔ wari tɛ k'a sɔrɔ hali jama u tɛ ka balimaya ɲuman sɔrɔ e Ala y'aw bɔ kɔnɔgolo kelen na aw bɛ tila ka taa fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn faga ni na aw tɛ sabali ni ne ko ko ne maloyalen tɛ nin ko in na bi walayi ne ye nkalon tigɛ
fanta n bonya b'i yɔrɔ depuis i donna du nin kɔnɔ don min na est-ce que i ye n diminen ye ka se nin ma i delila ka n ye mankan na fo ka taa se nin waati nin cogoya ma i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen ni fu ma siri olu dan na a tɛ se ka ɲɛnabɔ fa ne tɛ foyi wɛrɛ nɔfɛ dɛ buwa ye so min wari di lamini ma lamini ye wari nin bila yɔrɔ min na a ka na n'a ye buwa a ka laɲini kun ye min ye an k'o laban ne sababuya de y'a to wari dila lamini ma ka d'a kan ne y'a yira buwa la k'a fɔ n dɔgɔnin de don fo a fana ka taabolo dɔw dɔn buwa ye wari di ne ko n ka wari ta k'a di lamini ma lamini k'i occupé so la walasa a ka jɔyɔrɔ dɔ don a yɛrɛ la tuguni e n'a fɔra ko buwa banna o e bɛ t'o wari ta k'o kɛ manamana ko ye k'o dun so san joli filɛ nin ye a tɛ ka se ka laban ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni so nin labanna don min na k'a fɔ ko so nin fɛn bɛɛ bilala en place o don de ne bɛ sabali sinon sabali kɔni ne n'a ma si yɔrɔ kelen na kuma
Ala yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔn mɔgɔ kuntan na ten quoi ka muso ɲuman d'i ma ka tila ka t'o cɛ kirikara dɔ d'o ma min bɛ se ka a a bɔ a danbe la hali k'i furu sa ka bɔ lamini kun walahi i ni lamini tɛ furu ɲɔgɔn ye

Bonjour n fa. Unhun. Ee au fait Amadu ko ka téléphone d'i ma. N n'ale de bɛ kuma na. A fɔ Amadu ye k'a ka n wele n ka téléphone na. N fa. Mais a ko ne ka téléphone d'i ma. I b'a sɔrɔ a y'i wele a tɛ k'i sɔrɔ de. C'est pour cela a ko ne k'a d'i ma.
lamini e bɛ bamanankan de mɛn wa i bɛ français de mɛn wa walima i bɛ arabukan de mɛn a fɔ amadu ye ko n t'i ka téléphone dɛ ka appel kɛ n'a ye k'a ka n wele n ka téléphone na tiɲɛ yɛrɛ la n fa i b'a dɔn toi tu dépasses les bornes quoi
lamini walayi bilayi e bɛ k'o fɔ ne de ma awɔ ne bɛ k'o fɔ e de ma

yɛrɛ cɛkɔrɔba i b'a ju cogo dɛ. Ee Fanta.
Fanta. A fɔ Lamini ɲɛna ko n mago bɛ min na k'a k'a ɲɛnabɔ. Ko manamana ko man di. A fɔ a ye ko manamana ko man di. Lamini ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya dɛ. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya.

I b'a dɔn n fa yɛrɛ. Wallahi billahi. Sabula ne ye n fa ci sisan mɔgɔ bɛna kuma wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ o de kama n y'a to yen quoi lamini ne mago tɛ i bɛ se n fa la o n fa bɛ se la o foyi tɛ ne ɲɛ sira min laɲini bɛ ne fɛ dɔrɔn aw ka bɛn ma e ni yɛrɛ kɛlɛ kɛ ko ye wa a mago bɛ fɛn min na a d'a ma kɛlɛ ka ban e yɛrɛ ni n fa kan ka kɛlɛ yɛrɛ kuma tɛ ko ka jɔ ko ka ɲɔgɔn kɔli seri a ye kɔrɔ de ye n fa est ce que ale kan ka n fa dalaminɛ yɛrɛ a i t'i miiri dɔɔnin ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɛ pour que mankan in ka se ka da e b'a kun dɔn ne b'a kun dɔn wa e b'a dɔn fɛn min bɛ mankan in fɛn min b'a la e b'a dɔn i tɛ sabali a mago bɛ fɛn min na a d'a ma dɛ walayi du in sigi nege bɔ ne na

n'a m'i dusu kasi a bɛ t'i ka wari lafili k'i mago sa n'i dun ko k'i bɛ kuma fɛnɛ wala o b'o b'i se karama n'u m'a wuli la faw b'i dɔgɔya olu fɛnɛ b'u jo de fɛ maa si t'a fɛ k'i den kasi ka ye Lamini, ne bɛna laɲini dɔ ɲini i fɛ bi

Lamini ye duba sigi nege bɔ ne la ne b'a ɲini i fɛ i ka se ka correction dɔ di lamini ma a bɛ se ka ɲinɛ ne ni n cɛ kɔ a y'an tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'a y'an tɔɔrɔ
ami ne kɛlen k'a dɔn ko lamini b'a ka du kɔnɔ walayi n tɛ nin ko in bila tan lamini ye tɔɔrɔ min d'anw kan san kelen kɔnɔna la an ka entreprise tun bɛ dingɛ de kɔnɔ hmm? an ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ walisa an ka se ka bɔ a ye mun da dutigiw kan ala dɔrɔn de b'a dɔn e ka kote yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ entreprise kama bilayi ne bɛ lamini datugu n ye kali ala la walayi n b'a datugu Lamini ye mun d'an kan a tɛ se ka ɲɛfɔ o hali bi ne yɛrɛ filɛ a degun kɔnɔna la hali bi n ye n ka duw feere k'a don entreprise in na walisa a ka se ka wuli n'a fɔra o maa lankolon in k'o dalen don bamakɔ yan halisa dɔw ko k'a sara dɔw yɛrɛ ko k'a taara tunga na nin ye nin ko in bannen ye koyi e k'i hakili latigɛ dɔrɔn ne bɛna mun kɛ lamini ko in na bilayi ne yɛrɛ de b'a dɔn.

n'a fɔra Alasani fa o ye jamana ɲɛmɔgɔba dɔ ye a ba ka dɔgɔtɔrɔso bɛ fan bɛɛ fɛ a fɔ n'e kun sɔnna Alasani na sama sɔrɔ e tɛ bazɛnba don la ani ka yaala mɔgɔbaw la e k'i cɛ in yɛrɛ lajɛ a don furu lɛ a fɔ nin bɛ Alasani sɔrɔ hali a sɔnin na awa furu ye latigɛ de ne cɛ min filɛ nin nin kɛra ne fɛ a ye ne to n dama na wa a ye ko bɛɛ to ne ta la waatigi furu dɔw bɛ yen awa n'i donna a la i mana ko o ko k'u ye a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ k'a kɛ nata de kama faantan furu jugu dɔw walayi ka fisa ni waatigi furu dɔw ye awa

ee jeliba a kɛra fama ye dɛ n fa n diminen don i kɔrɔ kojugu jeliba ne kun ye dilan bɛɛ la kɛ ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya dɔ de bɛ yen nka o don ko e y'a yira ne la k'a fɔ k'e mago tɛ ne dalakan na min ka di e ye k'e b'o de kɛ ne m'i wajibiya i ka n dalakan lamɛn nka maa min bɛ bɔ a fɛ yen ka s'i fɛ yen o tigilamɔgɔ ka fisa ni n'i y'a ye ne bɛ taa aw fɛ yen k'a fɔ n bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛla la a kun tɛ fosi ye aw ka balimaya bɛ se ka sinsin cogo min na nka ni e y'o ko kɛ ne bolo nafigiya ye n'i y'o kɛ ne bolo bɛnsɛnkɔniya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maa wɛrɛ tun ye nin kɛ ne tun b'a mun tɔgɔ la ka tɛmɛ n ko e yɛrɛ de ko ne ma ko ne famana aw ma Nka n bɛ taa yen kɛ ko wulu yen kɛ i n'a fɔ maa fu ni n'i ma k'a ma dɔrɔn n ye nkalon tigɛ a don ni bi cɛ i m'a ye n bɔlen kɔfɛ yen wele ma sɔn jeliba ne doni ka n b'a ɲini i fɛ
ala k'a yafa bɛɛ ma nka n ye min kɛ
jeliba a tun kan ka kɛ tan depuis i ni ne ye ɲɔgɔn dɔn don min na n ma deli k'i dalakan sɔsɔ mais n'i y'a ye n y'a kɛ nin cogo la o de la a kan ka kɛ nin cogo la lamini y'an tɔɔrɔ walayi fɛn dɔw bɛ yen dɛ f'an k'olu sigi sen kan de walasa kow ka réglé Ɛɛ n fa jeliba ne ma bɛn i ka fɔta si ma u ko ko n'i ye tasuma bilen natɔ ye n'i ye jisuma ta k'a kunbɛn n'a ma sɔn fagali ma i b'a tɔ lajɛ
i ka kuma fa mɛ ne ka mankan bɛ min nɔfɛ i ni muso wula ka bɔ ne ka kuma fɔtɔla kɔrɔ waati min na a ye n tɔɔrɔ dɛ A ye n tɔɔrɔ wa a digira n na ne ni muso ne taalen kɔfɛ aw tun bɛ se ka min kɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ye a b'o de fɔ ɲɔgɔn ye mɛ ne ɲɛna ne ka nin k'i la a bɛ digi i la wa a tɛ digi i la walima i ma i bɛ ka n kɛ mɔgɔ sɔrɔ la
o yɔrɔ kaba kɔni

Ami n'i y'a ye n ko i ma ko ne bɛ fɛ an ka kuma an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ e ka kuma n burankɛ fɛ ne yɛrɛ ka se ka kuma an cɛ fɛ
e yɛrɛ fanta dɛ hakɛ to n'i ka kuma tigɛ nka a bila i kunna ko ne tɛ kuma mɔgɔ si fɛ yanni i k'a fɔ ko ne ka kuma n fa fɛ i tɛ kuma i ka bɔlɔw cɛ nin fɛ parce que ale de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ yan nɔ wa n bɛ kuma kelen f'i ye ha yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de bɛna a jɛ ha i cɛ bɛna malo ala tɛmɛ wa mɔgɔ wɛrɛ t'a malo dɛ ne ami de bɛna a malo o tɛ baasi ye ni ne cɛ maloli de ka di e ye o tɛ baasi ye i bɛ se k'o kɛ nka surɔ mankan min kɛra yan nɔ o ma dogo e la mɔgɔw y'u kun da kogo la wagati min na k'a kɛ e bɔra kala fanta dɛ hali sɔgɔmada in n'an kɔrɔ ninnu bɔra ka ɲɔgɔn kɔli sere yan nɔ tuguni ami i bɛ fɛ ka ne cɛ malo o ti baasi o ami a malo fanta i t'a fɔ n ka tiɲɛ f'i ye u ka ɲɔgɔn faga ne ka sira foyi t'a la d'ailleurs wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ

Aa Sare ne sɔn k'a fɔ ko ne y'i bila dɛ aa ee ne kɔni dabali bɛɛ lajɛlen de banna cogo di tan ee ne y'i bila n ka ci la i ma na réponse di yan n'i wele telefɔni na telefɔni yɛrɛ fana bɛ répondeur kan ɛɛ tiɲɛ don Wagati laban in na android tɛ ne bolo bitɔnmani de bɛ n bolo tuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ o fililen kɔ yɔrɔ dɔw la o de ayiwa baasi tɛ i ye n bila ci min na n y'a kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na n kelen ma taa ci in kɛ n kun fɛ sita fakɔrɔba dɔ bɛ Bakɔrɔbabugu la n kumana o fɛ ni o yɛrɛ de taara ɲɔgɔn fɛ sita ninnu fɛ tiɲɛ ka di ala ye i ka kɛwale in digira sita la a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ nka n tɛna bolo si nɔfɛ laɲini ye min ye sita ka segin ka na yan nɔ aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ ne kumana a fɛ cogo min na a fa yɛrɛ fana kumana a fɛ ten a k'a ma ko baasi foyi t'a la nka kuma b'a da ko ka kangari da i ye k'ale foyi tɛ kɛ a furucɛ kɔ ko k'a ɲɛf'i ye k'ale y'i bonya cogo min furuɲɔgɔnya la k'i fana k'i jija i ka ale bonya i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'i ka bila de la ka su ko ka dugu jɛ k'i kana na ko dɔw ta ka kɛ ale la a tɛ ko minnu k'i la k'ale ye hɔrɔnya yir'i la k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya yira ale la Danbele a ye tiɲɛ de fɔ cɛ bɛɛ lajɛlen kana kɛ hɔrɔn ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la n'a ma ɲɛ i b'i ka ko kuntanw kɛ i jija i k'i muso bonya i k'i ka ko kuntanw dogo a la o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ i sirann'a ɲɛ Kabi o don o an kun kan ka na ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ yan nka sita ba de man kɛnɛ ba yɛrɛ de ko k'a ka to ale kɛrɛfɛ ni nin waati in tɛmɛna a bɛ segin ka na hɛrɛ ani baden na Ni ne kɔrɔ fɔ la ɲɛ
Sare nin diyara n ye vraiment foyi tɛ n da k'i fo da sabula i ye n ka gɛlɛya ta o ye wajibi de ne kan ka na nin de kɛ ne kan ka nin de kɛ nin tɛ foli kun i bɛ mun ɲini ala k'a d'i ma ne ka hɔrɔnkɛ ɲɛni aw de kan ka fo n'a gɛlɛyara e bolo waati o waati ne kan ka ye de o ye ne ma wajibi de wa o ye ne ka kɛta de nka sita ye min fɔ kala ka sɛmɛ a ka kumaw la n'a nana i jija i b'a dɔn ko o ko bɛ digi furumuso la hali n'o ka di ni ye

Bi ta tɛmɛlen kɔfɛ n t'a fɛ i ka tɔɔrɔ ka s'a ma. I ye n ka kuma faamuya? Wa n'a ko i ka fɛn o fɛn kɛ du kɔnɔ, i k'o kɛ. Hali n'a y'i bila minɛn nɔgɔ ko de la, n'i m'a kɛ, i bɛn'a dɔn ne Danbele ye cɛ min ye. Wa a kana k'i hakili la k'i lafiyara dɛ! A ma daminɛ dɛ! Unhun. A bil'i kun na k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ, maa bɛ se k'i sɔrɔ a ka du kɔnɔ yen. Ee Danbele! Danbele ko de b'o la i ye tɔɲɔ min nas'an ma e t'a dɔn wa han i magosa min nas'an ma e t'o dɔn n'i kale fɛn de la fɛn min ka bon ka kaleli ma e ta in a bɛ dan nin ma
Shɛf, ne b'e deli k'e bolo ye dusu kan. Hun, an kana bila ka t'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. A tɛmɛn'o kan, a tɛmɛn'o kan, dutigi joli joli tun bɛ entreprise in kɔnɔna la? Han? A ka ca. Ne yɛrɛ tun tɛna datugu a sababuya la. Nin tɛ manamanako yɛrɛ ye wa? E mɔgɔ joli dahirimɛ tiɲɛ

O bɛ kɛ mɔgɔ bɛ t'i sɔrɔ f'i fɛ yen wa hali a tɛ mɛn fɛnɛ. Ɔ e ma e dɔgɔmuso t'an fɛ yan. Ne dɔgɔmuso bɛ yen hali n'o bɛ yen kɛ. Ɔ ayi kana na kuma. E m'a fɔ ko ne ka. Kana na n ka kuma ji caya n y'i wele mun kama dɔrɔn n y'o de ɲɛf'i ɲɛna i y'a faamuya Ami ye i k'a to yen walima n'a y'i bila fɛn min na i k'o kɛ o dɔrɔn de bɛ se k'i arranger n b'a kɛ n'a ye n bila fɛn fɛn na n b'a kɛ nka e ka sabali ne bɛ n sigi bolo bɛ dusu kan.
Ne tilanna o.

Yani lundi cɛ i ka résultat final dɔ ca so ni ko tɔw kɛ cogo la n mago b'o dɔrɔn de la sisan i y'a faamu ni so y'a
ok yani lundi cɛ baasi tɛ n fa n y'i ka kuma faamu yani lundi cɛ n bɛ taa n bɛ sonyali kɛ n bɛ binkanni kɛ n bɛ mɔgɔ faga wari kama ni n nana nin so in ta an bɛ nin so in ci tuguni k'a jɔ n tɛ dan n dɔrɔn ma dɛ yan fana ani yan n b'a bɛɛ lajɛlen ci ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan n b'a bɛɛ lajɛlen so ci k'a jɔ kura ye inshallah i kɛ pewu ala ka lundi wɛrɛ yira i ka kuma faamu